Zinsisi TV. Now, the point is mwa simple nthawi tilibe eh, changu changu madzi amene amakatengedwa kusalima aja ndimazinena kuti it would only make sense tinakamaatenga mu misinje misinje imene imapanga feed uh, lake malawi so the the project imayenera kupangidwa run by eu so i have got the, the documents yomwe eu imayenera kupanga funding eu inali ndi funding pa koma eu amanena kuti iya madziwa tikuyenera titenge mmisinje misinje imene imapanga feed kuku so the advantage of kutenga madzi mmisinje anali kuti azibwera ndi chani ndi pressure you know so you don't need kukhala ndi chimashini chopopa kuti izibwere kuonjezera pressure so uzichosa uku mtunda uku kuti madzi akuchoka uku muziatenga ndikumapitisa mujani manyumba whatever kupitisa kaye ku tank imene mumapanga nomwe kupanga ma- matanki osiyanasiyana do all the processes that you're supposed to do to clean the water blah blah blah blah kufotokoza mophweka ndi choncho zimene zikuchitika kusalima zija nzokuti mukuti madzi muzikatenga kumene kuja distance yayitali bwanji kumene kujako muzifuna mashini kuti mupope madzi aja kuti akafike even mipope hmm? kuti akafike mmipope ndi amphamvu mukuyenera kuti muziyuza mashini osiyanasiyana

kuti pamene pajapo chimene chimachitika ndi mujamo ndi conduit yobera ndalama one kubera ndalama m'boma two ndi conduit yotsukira ndalama chimene chijacho ndi chibizinesi chachikulu chimene chikutsuka ndalama za anthu osiyanasiyana mu africa including ma politicians kolomide uja bevide ya mkazi wake wa simbi and eh, bevide eh, kwabwera uyu eh, oyimba ku africa eh, chimunthu ncholemera eh, chanchani kwabwera chimu eh, wabweresa wampe ziko ya bevide ya mkazi wake eh, wabwera kolomide eh, chanchacha that was a day to, to njira imene ija yotulusa ndalama kaya yopanga eh, money laundering That's why ma politicians aja amakapita weni kujako and Tamina Linda Winnie Kujago. They are the beneficiaries of ma business otsuka ndalama a Simbi. Simbi amatsuka ndalama kuyambira ali ku South Africa. Business company yake ijadi. Sikuti yangoyamba kugwira ma project kumalawi kuno. In fact, it's more established ku ku ku ku South Africa. Ku South Africa kuli ma stories, just check. Khato Civils, Limpopo, eh? Khato Civils, South Africa. Khato eh, Simbi uja kuti azibwera ku Malawi kuja kunali kuthawa milandu ndipo anali kuti achina um, anthu amene amaba naye limodzi uyu ndani um, Zuma Jacob Zuma Jacob Zuma zitamuvuta South Africa kuja mpamvu zitamuthera achina Simbi aja anali kuti alite that's the same way why Bushiri left South Africa kaya chifukwa kuti iye amapanga deal ndi achina Simbi and Simbi uja basi amene amapanga deal sorry uh, Bushiri amapanga deal ndi um, uh, achina Jacob Zuma and zitapezeka kuti power yasintha and Jacob Zuma uja anthu a South Africa amutengetsa mpaka nakamugonetsa kundende they had no choice but ukhala mumazakhala kunoku kumazaoneka ngati kuti akubwerano muzakhala kumauza amakonda Malawi those guys are thieves they're stealing so ma project ngati aku Limpopo amene apanga a Khato it was also a way of washing you know eh money kuclean-a ndalama inali laundry chimene chimadabwitsa nchonena ma project ake samatha a Simbi koma samatha chifukwa kuti idea siimakhala project yo Proj- the project is not the project the project is uh, money laundering so ndimakamba za ku birthday ya masiteni eh? akazi ake a Simbi imene ija inali imene londalinga inu inu muli eh ndi cholemera amwene china tantanda oh akusuka ndalama zanu ka hmm? andale onse aja amene apita achina chichi maona ngati basi ah amwene amwene ka Chakwera ndi opusa kwambiri mpakana kukapanga chanje ndiye kuli mmwenye ku Lilongwe kuja eh wa pa mzikiti ndimutchule ayi ndimpangira live yake amasuka ndalama za ma president Eh, he externalizes money for president. I know panopa Monsu Karimu is happy. Sinanga Monsu Karimu, uh, apart from trying to bribe me, he was also worrying kuti ah mungu nina ineyo. Ndifake bakili muzi TV uja. Ama nina kunena kuti hey, Alex Zibwani sawa kamba uyu. Ango kamba uyu. Amene ndio tampasa 60 million. sakukamba zawoyo bwanji ah sizimayenda ah, choncho amwene inuyo ngati mukudziwa ah, akuba ena osatchula inuyo bwanji ahazo belo ineyo ndi ineyo ndiye munandilemba ntchito kuti ndizikhala basi kuti eh, apo sakukamba zawoyo bwanji kambani inuyo amene mukudziwa so ena mukusangalala they are happy that I'm mentioning achina Simbi so I'm also mentioning uh, achina awa the mwenye amene ndidzampangire tsiku so you know kuti we have a date you and me you Malawians ndi ineyo ndi ndi- ndi date yokamba za Mpinganjira FDH bank and yeah okamba uh, FDH bank kuti anayiba bwanji chifukwa sangawo chifukwa imene sanakufokozeni komanso kuti imene anayi- chifukwa anaba bank imene ija kenakonso kuyuza bank yokuba kubera MSB bank basi ndidzakufotokozerani mmene zinakhalira ma details alipo Koma koma apapa mzimu wanga unandiuza kuti ndikambe za simbi you know so ndimafuna kufotokoza kuti sikuti ndimakhala kuti wina wake ndankwiyira koma sh- zimene ndimapangazi despite having the knowledge and the information i need to be incited mafunika kuti mzimu wanga u- u- u- uyake mafunika china yake chiyake mwina kapena murder at sarajevo mafunika kamurder at sarajevo koma ndimakhala ndakwiya kalekale kumano murder at Sarajevo has to happen so nkhani ya simbi murder at Sarajevo was Robert Mkwezalamba kumatani kumayankhula zopepera pa luntha then nayamba kumufufuza kuti Robert ndi ndani ifeyo Robert sindimamuziwa kena kuzaona kuti union, unionist kuzaona ah, akumenyera kuti asimbi atani project ya simbi ija kumaimenyera ndili "Ah, chanchani ndili "Ah." ndeni napanga connect the dots you know kuti robert mkwezalamba eti girlfriend wake analembedwa ku- ku- ku polisi mosakhala mosasata ndondomeko ah, nkhani nthawi yachakwerayo and nthawi imene ija amamuyika ku neef cause cause robert mkwezalamba he was one of the senior uh, um, managers wakuneef anthu amene asokoneza aba ndalama za amalawi eh, amene amali- anali atsogoleri you know so munthu kuti anali kuneef amene akhale activist nziti amene muzimvera i don't understand with unionist eh, anthu amene akhalako ma unionist so tikati unionist eh, ndi anthu amene amamenyera ufulu wa anthu ogwira ntchito so unionist wina wotchuka ndi dr madise dr sunduzwayo madise nde chimene chimandidabwitsa nchonena kuti dr madise mukati mupite ku zomba ku chanco ku university of malawi munthu amene wapanga nkhaza ma ma, ma lecturers eh? kwambiri ndi madise koma mumamtchukitsa kuti he's a unionist the, the irony in malawi eh, it's so ironic ma lecturer ifo ine ndikukamba zimene ndinaziona ine nkhaza zimene anandipanga ineyo sunduzwayo madise he's not a unionist Ah, nkhaza zimene ma lecturer academic kuchanco uja uneko academic freedom komano the last

kuti project ija sipanga sense china chimene sipanga sense ndi ya environmental uh, assessment ndiye uh, project ina yonse isanachitike project ina yonse isanachitike pamafunika kuti pachitike assessment kuti kodi uh, what is the impact of this project on the environment ndiyo imatchedwa kuti environmental impact assessment

um, ankatiphunzitsa ndi anatipanga challenge tinkakambirana za uh, uh, the sewage system ndiye timakamba za principle ya uh, pollu- polluter pays principle Eh, principle ya polluter pays imanena kuti munthu amene waono- wao- waipitsira ndi amene akuyenera kupanga bear the cost of cleaning so munthu ngati akutaya zinyalala mtawuni ameneyo akuyenera kuti apange ngati mmene ili mtsinje wa wa, wa victoria hotel uja umadutsa wa victoria hotel umadutsa ku Blantyre market kuja ku Zomba I mean ku, ku, ku Blantyre Blantyre market ku Mibawa kuja umanunkha mtsinje umene uja anthu amene amayenera kupanga clean a castel aja chanchani makampani onse amene amayuza mtsinje umene uja ndi amene amayenera kupanga clean that that mtsinje and mtsinje umene uja bwenzi uta cleanidwa kunakakhala kuti kulibepo corruption ku judiciary the reason why mukamadutsa Blantyre kuja pa Victoria uh, hotel mumamva

You can't talk about justice of the elderly kaya uh, uh, chilungamo kwa anthu okalamba ngati mmene amakambira last week uh, Mr. Kavala at the University of Malawi. If you, you have uh, Chikopa as your deputy, uh, uh, just as a judge, if you have my so you might tower tower. So this Muslim Adam Mamapozi, don't worry, we won't give up, we'll continue. Ndiye tukamba zokuti zinthu zimene zimapezeka kuti nzonyasa zanyasidwa kumakhala uh, uh, uh, polluter uh, munthu amene uh, amati polluter pays ndiye tinkakambirana za principle imeneyi ndi a chikosa ndiye tikukamba ndili third year

exactly munthu oti sanakhalepo ku university hmm? Hmm? Eh? munthu oti sanakhalepo ku university akukapanga lecture hmm? ineyo kuti ndipange public lecture ku university amakhomerera hmm? i've told professor kamchedzera many times ndili ndi zambiri zoti ndikaphunzitse mafana ku university ku i've got so much matopic amene ndinawo ineyo corruption in the, in the, in the justice system uh, the death penalty the conversation ya death penalty mental health ine ndili ndi ma issues oti eh ma issues oti aliyense ali attracted to listen to you know komano the university doesn't allow me to to make ana yeah this is fine ngati khumbo soko anapita kukapanga present kumene kujako uh, paper yake yokhuza um, ma majani migwirizano ma alliances mm, migwirizano ya, ya zipani pano kumene kuja nayo ku university kuja anapanga komano there was no substance substance in, in, in, in his paper because he couldn't criticize what he was part something that he was part of you know or something that affected skc somehow so ndimakamba zonena kuti sitimakamba zenizeni you know timakamba zawo uh, polluter pays principle timakamba za Mudi river kuti Mudi river ija sikuyenera kukhala choncho koma chifukwa cha corruption ya mu justice system that's why Mudi river amanunkha you know so dealing with corruption would even improve the air that we breathe the environment so ndikuuzani zimene ndikuuzazi chifukwa that i've gone deeper to understand the environmental justice to understand the environment even mpweya umene mukumpuma suli fresh chifukwa cha katangale so katangale zima- amatisokoneza pa zinthu zambiri Tina- tinali mklasi ndi mr chikosa ndi mr chikosa ankakamba mwachisanzo kunena kuti kuzomba kuja kumapiri kuja kuli manyumba chanchanichani anthu amakhala kumatsika kumatsika ndi amanena kunena kuti zonsezi izi ngati mufuna ndimete frank mbeta as- mumuchotse ujeni wa tony jeno ndi ndimeta kuzama muzanga mumuchotsa frank mbeta wa tony jeno chifukwa cha umbava wake ndikameta sinzachedwaso ngati kuti nima ngati nimadya ndevu ha ine ndikaka mine ndevu ngati kuti nimadya andizimameranso zizamereranso muzazona izo zizo sizimachedwaso mwina basi muzangotasaka zangu ndipasaka waniyi zakhalaso ngati choncho but anyway polluter pays principle achikosa amakamba za uh, manyumba amene uh, amakhala kumtunda kuja kumapitirira nde timanena kuti uh, muona kuti anthu amene amakhala uku ndi anthu azindalama kena kumatsika andalama andalama pang'ono kumapita chonchoo uh, sewage ili kumusi kwa chikanda uko kumapeto kwa chikanda and zimakafikaso mumtsinje ndiye tinapita kukaona kumeneko kapeza kuti oh, kapeza kuti kuzomba kuja anthu amene amasafala ndi fungo eh, la sewage ndi anthu onena kuti matoilet awo so ambiri ndi okumba so sewage ya anthu akumtunda ma lecturer ma chanichani ma executives mwinaso iya osati mwina asilikali chanje zimakafika manyumba kapena kuti zikloza bibi yawo yonse imachoka kuntunda kuja imakafikano kumusi uko anthu amene alibenso matoilet a flush ndi amene amakhalano kumanja ama effects azimenezo misinji yakumeneko basi pena amapangira kuti zinthu zizigwera mmene muja so timakamba za polluter pays nde anatipanga challenge kuti mupangapo chani and ineyo ndapanga propose kuti ayi we should have an environmental uh, uh, justice clinic time yet mati ndayiwala kuti timati chani panopa inapanga improve of course koma inali environmental chakuti chakuti clinic uh, environmental law clinic i think environmental law clinic yeah um, ndikumbukira clemence now is, is, his honour is a magistrate ndamene napanga naye sit down ndikulemba ka constitution ka clinic imeneyoyo you know so i have done something i've contributed and panopa clinic yo ndiyaikulu inapanga even ku university of malawi university of malawi imaziwika international even ku america because of the clinic that was is a brain child of me koma a chikosa sangakuuzeni zimenezizi chifukwa chani for years akhala akudyera clinic imeneyi kupitira matrip kunja chanichani he can't tell kuti kodi clinic inayamba bwanji kuti amene anayambisa ndani he can't mention my name you know koma izizi nzoonera kuti class yanga and wina amene anali interested kwambiri anali andrew mdala counsel andrew mdala so where there were three of us that took a greater initiative kuti clinic ya environmental now the environmental justice clinic should be there ineyo the brain child uh, clemence worship amene anali kupanga work kwambiri mdala activist so time ine andrew mdala so Uh, when I tell you about environmental impact uh, assessment, I tell you from knowledge, you know, zinthu zoti ndikuziziwa. Project ya ya Khato Civils inalibe assessment kuti kodi kodi impact ya environment chani. Ndichifukwa chake anatengana Bright Theu anayamba kesi under Malawi Law Society. Kesi ija nkupita nayo kwa a Kapindu. Anapita kwa a Kapindu aja before asanakambe za injunction zoyimisa project amene chanichani panali zinthu maoda amene amafuna so ana- anavomera koma panalibepo zoti za injunction panali no interlocutory kuti anthu abwere interlocutory kuti ma- or interparty kuti anthu aja no sorry interparty anthu a mbali yawo ndi awo kosa azabwere azamvere pamodzi hmm? zimenezizi kumayambiriro abe a Theu ngati loya wa Malawi Law Society amene amamenyera kuti iyayi a Khato muyenera kuti musatire malamulo and the environmental impact assessment is a basic need so project yayikulu ngati imene ijayo there was no way you would start it without environmental impact assessment unless pali katangale is as simple as that because the law is clear so pali ma ma indicators ambirimbiri a katangale the project not making sense the project not making sense the project not progressing the project not making progress A- anthu osamaziwa kuti ndalama zimene zikulowa every year ndi zingati so far how much has happened uh, anamiwa nthawi nanga amapita muja kuti simenti amene amagulidwa amene amagulidwa ku south africa project imene ija ndi chida chobera ndalama and simbi p ndimangoyang'anani mukamamulemekeza ndi munthu onena unena kuti uh, uh, akubera malawi inu nkumangosekerera ndi amayankhula chichewa ndi chichewa choyankhula chonyoza eh, ana amuna anali mkango of course interview imene inandiwaza uh, um, ndiwa ali ndi nzeru za umunthu uh, simbi you know he, he ndi munthu woti amaziwa moyo okhala kukhala ndi anthu kuti makhala bwanji ndi when he speaks there's a lot of wisdom in how to live with people eh? uh, how to live with people amaziwa how to live with people ndi amayankhula zin- za nzeru ukamacheza naye utha kucheza naye ndi kuphunzira za nzeru koma za business yake sungamve kuti business iyi imayenda bwanji chifukwa chani ndi wakuba simbi akuberani amalawi inu mumakhala busy kuma mu- rolling the the the the, the, the red carpet for him there is project yokuti ukatenga madzi kuchoka ku salima all the way kumapita nawo ku lilongwe singayambe kupanga environmental impact assessment unless there is corruption and this case was so theu bright theu anakapita kwa kapindu kuja kenako anapasa allowance yonena kuti kamene anavomereza kuti asi akhato aja um, ma minister so panali anthu ambirimbiri aboma amene zinthu zimakhuza amene anadyako ndafuna amene amapeza kuti ma department so kunali lilongwe water board kuti lilongwe water board ija muisatire imene ijayo anthu amene anali nthawi imene project imayamba project inatheka mmene analemerera M- zimachita kuoneka kuti munthu wasintha uyu. you know uh, minister of agriculture irrigation and water uh, in- uh, development zimawakhuza director of environmental affairs of course minister of natural resources uh, energy and mining onsewa anali part of the issue and nthawi imeneyo aloya anali a, a bright theu now sindifuna kuti ndilowe deep into the legal maneuvers and all that chifukwa inu amalawi zomwe si zimene muli interested in koma ndikuwuzani kunena kuti uh, zinthuzi achina theu aja atapasidwa ulamuliro umenewo anthu aja anathamanga nawo achina khato aja kuyamba kupanga project plan ija kuibweresa muona da tikhala ndi funder project imeneyi apanga fund wina boma lizingotipasa kubweza ku like anapanga create za mimi kupanga present mimi kumeza kuti EIA palibepo environmental impact assessment palibepo tanjani chani pana nkhani chena kafika ku supreme kuja project yo inali ya nthumba mene amapita anya Teo uh, under malawi law society ku court anayikuta info yonse anthu amene adyapo chanjanjanjani to the point where atafika ku supreme kuja before chikopa nkhani ija itafika pa level athewa aja anafunsidwa ndi frank mbeta nthawi imene inali ndikugwira ntchito ku Fra- kwa, kwa mbeta and company and if only okay chimene chimachitika moyo you in life eh, moyo umayenda ma stage ma stage pa stage imene ndinalipo nthawi imene mbeta nani magwira ntchito kwa mbeta panali zinthu zimene zimachitika ine sindimadziwa kuti chikuchitika nchani sinakanaye ndili mwana like i was young i was very young and mu profession but just even uh, muzaka ndali mwana so pamachitika zinthu zake sumadziwa ayi sumu umakhala innocent like naive ndi innocence so Bright Theu amagwira ntchito mwamba hmm? kwa lisatones uh, ife ku Keza komwe ku Keza House tinali pansi Mbeta and Company tinali a Mbeta and Company ndipo zinali- ndipo ndimagwira ntchito ndi uh, uh, uyu ndani Ns- uh, Nkhata um, Pawene Nkhata atangobweranso naye kumene then I graduated before Pawene Then Pawene anandipeza ineyo Pawene ndikubamuza kuti asiye pano pati timakhala chonchi timatere kwa Mbeta kumeneko and kwa Mbeta there's a, like a family kind of life like timadya limodzi pa lunch like they would cook you know kungoyika m'chimbale tonse kumadya like it was like that like it was a very good place for me i enjoyed um, timasonkha mmemo ndithu kusonkha kudya panalibe kuti uyu ndi messenger uyu ndi secretary uyu ndi ndani ayi frank amabwera pamene pajapo nthawi yokudya lunch kukhala limodzi we eat And that's what gangsters are. they are very nice people and very friendly and all that. But this is not about Frank alone. This is about uh, Teo. anapeza kuti kesi ija ikuchitika ife sitikudziwa tinali ku law firm law firm ija imakhala yaikulu eh imakhala kuti makesi akuchitika ena oti sumadziwa umazangozindikira mu news kuti ii kampani yathu ikupanga deal ndi kesi penanso kuti sumamva ngati sakhala mu news in fact majority of the cases sumadziwa iwe umadziwa makesi ang'onoang'ono amene awa especially as a junior counsel so ndinangomva kuti i ujeni walemba complaint wamunena mbeta kuti anamufunsa kunena kuti how much do you want anamufunsa kuti name your price anamuuza kuti name your price kawedi kamene ka amwenye amakakonda chifukwa ine ndafunsidwapo kawiri katatu kuti name your price anthu abwera adzanena za name your price Ndiye

Maxine mumamvetsa kuti ah Bright naye munthu mmodzi womuona kuti Bright uja mawoka Bright uja umamuona kuti koma uyu ndi wausiku chifukwa chani I did not know what was going on ineyo and Frank uja kucheza naye ifo Frank nthawi imene anali kupanga thrive he was thriving ah mandipangira nsanje chanjinjanjani ndine naye penazo ntchito anyway za bwana anga ndi anzi a- anthu a ma senior lawyer ena amene anali kusogolo kwa Talina Brighton sumaziwa kuti chiti chani umangomvesa kuti oh okay chabwino but you you go home thinking kuti "Ah, bright uja akuganiza bwanji and the whole profession eh umaona kuti anthu amene ali akuluakulu amene umawapanga respect they turned around against bright Teo ah Teo amafuna kuziona ngati woyera zomwezi zimene mumanena Teo ndikande Teo Teo ndi wa mtima of course. Hmm. Ndiye alipo anthu alipo anthu amene amakhala successful because of different reasons. Some people are successful ifo ndi amatama and amaona kuti iwo ngati sizichita bwino ziwavuta ndi amalimbikira ifo ndi amatama anthu ena ndi a mtima basi you know ndokula mtima kula mtima kuja kumawapangisa success, success because safuna ku- ku- ku- ku- kunyozeka pamalo teo

when in later on I, I, I started learning kuti ah zimene zinachitika zija munthu uja he was fighting the whole system but Teo there was a time he was fighting the system he fought and he was brave I, I, I know that he was brave so ananena kunena kuti and there's a report so zinkhani zimene ndikukambazi si zachilendo ayi koma ine ndikuzikamba with preciseness and kunena kuti the beneficiary of everything ndi simbi phiri and simbi uh, wabera amalawi kwa nthawi yayitali kugwirisa ntchito project ya salima mm. ndipo akuberabe amalawi ndipo project imeja ndiyofunika kuti muyike pansi tiyipange audit kuti so far taononga ndalama zingati ndipo project ili pati po ndipo muone kunena kuti ah, ah, kuti ndalama zimene taonongazi what are we what are we talking about what are we saying you know uh, mwina mukhulupirano zimene ndana ndanenazi koma despite ndalama zimene boma lawononga just kupatula ndalama zimene boma lawononga ife aMalawi tawononga misonkho yathu yawononga chimene chija ndi tinjira chotulusira ndalama koma Teo anapereka report ndipo there is a report yonena kuti uh, munthu uyuyu Frank Farouk Mbeta anamuuza kuti name your price. Izi izi sikuti nzaboza. Malawi usati kuti ama inu anthu ankhani muwafunse kuti kuti panachitikadi izi muona kuti uh, uh, zinachitikadi koma palibe imene ingakhale Malawi Law Society kumuyitana Mbeta kuti ayankhe milandu nkhabe. Nde china chimene mafuna kufotokoza mwa tchutchutchu ndichonena kunena kuti kesi iyi so ndimakuuza ndakuuza ndidzathewe uh, mukumbukira kunena kuti khato anawina essentially zitachitika blunder imene frank uja anachosedwapo mu case muja uh, they create frank kamusiya pambali anthu ena sindiatchula chifukwa kuti ndikuziwa role imene anapanga play and uh, um, ndikuziwanso they are not useful to this conversation komano kesi ija itafika pa chikopa chikopa kesi je anayimenya andi chikopa ndi wanzeru niwo anene ralph mu po chikopa he's very intelligent he's sharp his only problem uh, is he is lazy so because he's lazy ndi pamene pamalowera kulemberedwa ma judgment so judgment ya khato analemba si chikopa analemba ndi loya sindimutchula loya for a reason analemba because we have done forensic investigation will show you kuti k- judgment imene ija sinachoke kwa chikopa koma chikopa ju- judgment itafika pa desk pake because he's intelligent he worked on it so judgment imene ija mukayiona it's brilliant it's brilliant in one two ways analembayo the originator wa document imene ija judgment ya civil ija imene ija imene apanga agree kuti project and gone amaziwa s- procedure and amaziwa chizungu kulemba cha maloya amene timalembera two itafika pa chikopa amaziwa uh, the other person amene anapanga analemba kata amene analemba judgment imene ija amaziwa the law but also the art of writing you know the The art of writing. There's a way of writing and then there's the art way of writing. And it was written in a very artistic. And then itafika pa, pa desk ya Chikopa, Chikopa ano anada, anaizukuta, ndikuiphika, ndikuilemba mu language yake. Because Chikopa uja ndi mmene amalembera. So he knows we know how he writes. Or anthu anzeru amaziwa kuti anthu people follow how I write. So anayiikano mu language yake. ndikuyisetekera bwino bwino ndikuyitani ndikuyisende kuyidongolera bwino bwino so on the face of it judgment imene ija imaoneka yabwino imaoneka brilliant but chikopa ananyamuka after the judgment uh, some few days anapita ku south africa anakakumana ndi simbi uh, ndi mwana analandira ndalama mu passport yake ya chikopa itabwera pa court ikuonesani kuti pa he moved but also tikhoza kutenga ku immigration ya ku south africa umboni woonesa kuti uh, uh, chikopa period imene ndikunenayi ananyamuka ndipo anapita ku south africa ku south africa uja anakumana ndi simbi tili ndi documentation yonse yoonesa zimenezi kuti zinachitika so chikopa uja akuyenera kumangidwa ndipo mawa uh, ndipereka kalata ku acb on this aspect uh, i'm calling acb to investigate uh, several cartels uh, k- uh, simbi uh, uh, uh, chikopa komanso mbeta pa nkhani yokhuza uh, project ya kusalima and zimene zizikhuzaso zinthu zambiri kwambiri uh, and i'm confident kunena kunena kuti nkhani imeneyi siizithawidwa ndithu uh, achina simbi aja they have to answer milandu yawo asamangooneka ngati madolo uh, mwaoneka ngati ena asumu kulimbikira what do we say anthu akunena kuti eh umalimbana ndi anthu olemera well you can say musakuyankhula zimene ungayankhule uh, kulemera ndi chani kodi ena amati kulemera ndi kudya ena amati kulemera ndi kunenepa ena amatiso kulemera anthu ka understanding ndi yosiyana ndi zimene timafuna nzosiyana ine zimene ndimapanga pursue in life mwanga mundiona from my consistency yes, what i've been consistently uh, looking for you know uh, chikopa ali mavuto kwambiri ndipo chikopa so muona kuti makesi onse amene chikopa ali uh, ya election case frank amakhalamo frank mbeta iyi ya katozi frank mbeta akhalamo uh, uh, tikapita kesi ya ya ya ma plastics yomwe inakhala zaka zambiri ankangopanga zachibwana frank mbeta ndi amene amathamangisa kesi ya mpinganjira actually kuti judgment imene ija alembe kapanda anayendesa ndi nani ndi chikopa so mbeta amapezeka mene muli chikopa even kesi yonena kuti mbeta sakhala pa record mbeta ndi amene amakhala broker you know kuti deal breaker ndi amene amathamangisa zinthu and all that uh, so i'll be writing ma comments sindifuna ku- ku- ku- kukamba zambiri chifukwa zambiri azakufotokozerani acb zimene atapeze chifukwa tiauza chochita tiauza kuti acb pitani apo mukayang'ana apo mukayang'ana apo mukayang'ana apo zinthu zonse tapanga kale uh, it's just a matter of kuti how quick acb is going to be and i hope the president uh, can support acb accordingly uh, resource wise i hope parliament will support acb because the issue is anthu amenewawo achina simbiwa magaizi achina simbiwa amapereka ndalama kwa ma mp makampeni a ma mp amakatenga ndalama kwa achina simbi you know, dpp imakatenga ndalama kwa simbi ngati chipani mcp inakatenga ndalama kwa Simbi ngati chipani even dpp itawina a Gangata anapeza kuti apita kwa Simbi mwakuti ah abwana andituma chipani ichi andituma kuti ndizatenge ndalama ya kuchipani ndi asimbi ndi kuchenjera kwawo anayimbira aya a- a president ndimaziwa kuti asimbi ndimatha kuwayimbira a president mutha kungotenga dayo mwayimbira aya apm so i know this so kaya mwayimbira apm mutani koma iniyo mukaya muyankha milandu asimbi ndipo nkhani iyi ndi yoti singathawike ife a ujeni anakamba anampaka ali ntchito a Theu a Bright Theu charles kajoloweka nthawi imene ija ali anthu a charles kajoloweka panopa ah, ah, kana anadyesera zosirika za charles nde sindikuziwa kuti chimene chikumuchitikira nchani koma tiziwa So you know, I don't talk about things I don't know. For Charles, it's is his life. You know, I appreciate Charles because there was a time that he fought for the country. And a Mutharika anampangitsa kukapereka ma cost. Akulimbana ndi achina akulimbana nkhani ya cash gate ya, ya maize gate I think. Ka nkhani yanda ndi ndani muonaso kuti muli Chikopa ameneyo. Eh? Munthu mpaka pano akafika ku African court. ndi Bright Theu yemweyo so umbava wa Chikopa ndi wokhazikika ani tithana naye ife amalawi tatopa ndipo chikopa tithana naye is done uh, minister of justice uh, charles uh, uh, Mhango i know kunena kuti chikopa has you uh, in his pocket and you're trying to make him the, the chief justice i mean chikopa not in malawi hmm? chikopa can't even be a judge actually with what we know and with what we have you shouldn't even ena aziti alex ndi wamisala, wamisala ndiwe iwe ukubudula nsima ya gulu no i mean aliyense amene ali wanzeru atha kuona kunena kuti pa ine mukayang'anapo simungaonepo misala mungo- zingooneka nzeru zokhazokha eh? kaonani pa ine pakuonekapo misala nzeru zokhazokha nzeru and grace, the grace of God, of course. Um, yeah, I think mzimu wanga ukundiuza kuti ndirekere pamenepo zambiri titani kodi uh, muziona muchikalata makalata Friday kuchoka makalata avumbwa makalata koma kalata imodzi ikhala ya, uh, ya asimbi kuti asimbiwa afufuzidwe uh, ya ngati ndayiwala china chake sikuti

I mentioned Donald Trump just to say kuti war uh, is always stupid. Uh, there's no war imene inalipo ya nzeru. War is always stupid. That's why Pope, Pope Leo said what he said during Easter. And I thank the Pope for his word because nkhondo ija yaima chifukwa cha zimene papa anayankhula komanso chifukwa choti sikupita kuna kulikonse uh, irani ija ikuteteza dziko lawo america uh, nayonso ikukanika kupanga zimene komanso mwina ikuopa komanso ku america kuja anthu ambiri nkhondo ija sakuyifuna so that is very helpful tiyeni tidane ndi nkhondo nkhondo imene tiziyikonda ife ndi nkhondo yothana ndi katangale ndipo tithana nayo ndithu uh, za mpinganjira ndi fdh tizikamba uh, next week imene tikuyambayi komano apapaso anthu sanabwere ambiri nde sitingakambe kuti maloya atatu amene uh, amapanga za kuti anthu ena amene amafuna kuyankhula monyoza amati zamathanyula koma zenizeni nzokuti zogona amuna okhaokha kapena ndi akazi okhaokha tikafuna kuyankhula chichewa chomveka bwino uh, timafuna kukamba za maloya atatu amene wa koma anthu sanabwere okwanira ndekuti tikapume basi lero ndi sande ndimafuna ndipange I wanted to do something different. I wanted to to to, to teach uh, on the word of God in relation to Easter. Nde tipezabe tsiku tikambirana za Easter. Uh, for every Sunday is Easter Sunday. Koma baba uh, mutu ukundipweteka wayambiranso mutu chifukwa choti pachitika zambiri kugona kukuvuta anthu akupanga maplani ambirimbiri ndikhala dzulo ndinali ndi security risk uh, there was an there was some things that are happening anyway but palibe amene angakhale successful because kuno si ku malawi komanso i'm not coming to malawi by the way simplex chithyola ammanga of course uh, tizisatira koma kummanga simplex chithyola is useless if you're not prosecuting them or if you, while you're prosecuting them uh, fostino maele upeza kuti kesi ja waipanga withdraw waipanga discontinue zopepera zenizeni nde and i'm not impressed kuti ah simplex chithyola ammanga za ntchito yanji mwina ah, zopanda ntchito komano tione kuti kodi ampanga prosecute and evidence evidence amachita kuipanga dis amachita kupanga destroy amachita kugwirizana ifa anthu aja onse amakhala ndi zawo wina ndi za timu ina wina ndi za timu ina thank you so much for